A mamma Oh mamma mia stimada, ita sesi tui po mei, un'àngiulu, una fada, sesi sempri indafarada. No pensas mai po tui, in totu s'universu, cuadrau o tundu, chi mancas tui est sa fini de su mundu.
Saludi pipius e pipias, beni torraus! Dd'eis intèndia sa poesia dedicada a sa mamma, poita fra pagu est sa festa de sa mamma. E bosatrus eis giai pentzau a una cosa de ddi podi arregallai mancai de fai bosatrus a solus chi ddi potzat praxi? Deu eia nc'apu pentzau e m'est beniu a conca de fai una cosa tropu bellixedda e facili facili de fai impari a bosatrus. Però, innantis de si dda fai a biri e de cumentzai a traballai impari, a dda fai impari, si 'olia fai intendi una storiedda chi s'intitolat pròpriu Mamma chi est unu libureddu de Mario Ramos. Immoi si dda lìgiu, diaici dd'ascurtais beni e in su fratempus deu cumentzu a organizai su logu po cun totu su materiali chi mi serbit po fai su traballeddu impari a bosatrus. Ascurtai beni e si bieus fra pagu.
Mamma! Pretineddu est cichendi sa mamma a perda furriada. Dda cicat in totu sa domu ma no dd'agatat. E innui s'at èssiri cuada? Oberit sa pota de s'aposentu 'e letu de sa sorrixedda. Mamma! dda tzerriat. Ma ingunis a intrus sa mamma no nc'est. Pretineddu, però, agatat un'ippopotamu mannu mannu sètziu a pei de letu, chi est gioghendi a fai una turri cun is dadus. Su pipieddu provat a dda cicai in su còmodu. Sa pota est scarangiada e s'acarat tzerriendidda, Mama! Ma de sa mama mancu s'umbra! Però Pretineddu agatat duus lionis, sa mama est in pei e su piticheddu est sètziu in su còmodu. Intendit stragatzu in s'aposentu 'e letu de sa mama e de su babbu, fortzis est ingunis sa mama. Pretineddu sparrancat sa pota, siguru de dda biri, Mama! Ma invècias agatat tres girafas, una est sètzia ananti de su sprigu castiendisì, Sa de duas est gioghendi a pei de letu, cun is machineddas, e sa de tres est satendi apitzus de su letu. Pretineddu ndi calat abasciu a dda cicai. Intendit sonu de acua sciaendi in s'atru còmudu, forsis sa mama est fendisì su bagnu. Mamma! Intrat a bellu a bellu su pipieddu, ma in sa vasca 'e bagnu e ananti de su lavandinu agatat una famiglia de cuatru cocodrillus. Umm! Forsis est ligendi unu libru in salottu? Pentzat intra de sei su pipiu. Mamma! dda tzerriat. Ma sètzius in su divanu pighendi-si su tè e papendi biscotus, contat cincu elefantis, babbu, mamma, ajaju e duus piticheddus. Mamma! Pretineddu sighit a dda cicai e intrat in su stùdiu. Sa mama no est mancu ingunis, ma ddoi contat, unu, duus, tres, cuatru, cincu, ses, ses mangonis chi funt farragonendi totu su logu. Mmm, depit èssiri in coxina preparendi su pràngiu e nui de chi no? si pentzat su pipiu. E duncas intrat a coxina siguru de dd'agatai. Mama! Ma a su postu suu agatat seti ursus. Mamma ursa est coxinendi fritelas cun su meli po is ses fillixeddus suus. Pretineddu passat currendi ananti de s'aposentu de prandi. Mamma! dda zerriat ancora. E a cu' 'e ogu bit otu proceddus cichendi de fai unu puzzle. Ma is arrogus funt ispratzinaus in dogna logu e s'aposentu est francas a susu. Su pipiu sighit a curri in s'ànditu e tzerriat ancora, Mamma! E candu contat, Una, duas, tres, cuatru, cincu, ses, seti, otu, noi mantinicas apiculadas in is tendas de sa ventana papendi bananas, si ponit a curri prus a lestru e po unu pillu no nci liscinat in d-unu croxu fulliau in terra. Pretineddu lompit a sa porta chi ci essit a pratza. Forsis sa mama est ingunis. Ma no. S'acarrat, ma sa mama no est mancu ingunis. Mamma! tzerriat a boxi arta, e fait fuiri sprammaus de una parti a s'atra dexi topixeddus biancus, bosatrus ddus eis bius. Mama! torrat a nai disisperau, mama! Beni, c'est un arangiollu in s'aposentu miu!
E intzandus si est pràxia custa, custu libru, custa storiedda? Fiat bellixedda. E intzandus, sa cosa chi ia pentzau de fai po sa festa de sa mama est custa, chi est, Unu porta gioie, nareus, unu porta orechinus ma no sceti poita apu postu fintzas unu una specia de puncixedda po ci poni fintzas is aneddus o unu bracialeddu e intzandus po fai cussu traballeddu chi esti propriu facili facili mi serbit sa colla callenti chi apu giai atacau a callentai poi mi serbit ddu pongu innoi Poi mi serbit unu pratillieddu po ponni is temperas. Depu scerai unu collori. Deu po fai custu apu scerau su viola e is tonalidadis de su viola. Però bosatrus, de su momentu chi ddu depeis arregalai a mama de bosatrus, depeis pentzai a cali est su collori preferiu de issa. E intzandus deu pentzu a mama mia si ddu ollu arregalai a colori de arangiu e grogu e duncas mi serbit. su colore grogu, su colore biancu is coloris a tempera e s'arrubiu, duncas tres coloris, naturalmenti unu pinzellu, poi mi serbint, nd'apo pigau duas de punciteddas, una groga e una colore de arangiu e agoa decidu cali de is duas imperai, poi mi serbint is ferrus forsis ddus apu giai naus Po fai is arrosixeddas mi serbint tundixeddus de paperi colorau. Deu seu intentzionada a ndi ponni cincu, unu in mesu, custu de in mesu arrubiu e is atrus a su costau a colori de arangiu e grogu. E poi mi serbint Mi parit ca funt undixi stecas de gellau, is fustigheddus, unu, duus, tres, cuatru, cincu, ses, seti, otu, noi, dexi e undixi. E duncas, po primu cosa, depu cumentzai pròpriu a pintai. is fustigheddus, cumentzaus de cussus prus crarus, allora cuatru funt non ddus depeus colorai, ddus lassaus biancus, o mellus a colori de linna e mi ddus pongu innoi, poi ndi depu fai duus scurus, cumentzaus de cussus prus crarus, aici mi pongu sa tempera bianca E mi dda imbrutu pagu pagu pagu pagu cun sa tèmpera groga. Aici mi fatzu unu grogu craru craru craru craru e cumentzu a mi pintai sa prima. Sa prima stecca, sa primu, su primu fustigheddu de gelau. Allora is fustigheddus de gelau giai ca seus ancora in in beranu e duncas no est ancora a tempus de de papai gelaus, custus ddus bendint in in negoziu, mi parit ca funt cincuanta totus impari, insoma Bastant e avantzant po fai custu traballeddu. E duncas sa prima, cussa de basciu, at a essiri de unu de unu grogu grogu craru craru craru. Aciungiu pagu pagu grogu po ddu fai pagu pagu prus scuru. E ddu feus graduali, de su prus craru a su prus scuru. Depu fai siat in su in faci nareus sia a is ladus, poi a palas no nc'est abisòngiu tanti no si bit. E duncas a custu ddu feus grogu pagu pagu prus scuru. e ddu poneus a asciugai impari a s'atru. Immoi aciungeus ancora pagu pagu, anzi custu ddu feus a solu chentza de biancu e si ap'a nai ca nci aciungiu fintzas pagu pagu una puntixedda ma propriu pagu pagu pagu pagu de arrubiu. Un'idea, eh? Sceti po cumentzai a ddi donai unu sentidu de colori de aràngiu. Ddu bieis comente esti? No esti pròpriu a colori de aràngiu, esti giai giai unu colori de arrosa, podeus nai. Colori incarnau, fortzis. No est nè arrùbiu arrùbiu e nè grogu grogu. E andat bene diaici. Fatu custu puru. Ddu poneis a asciugai. Aciungeis ancora pagu pagu arrùbiu. E pagu pagu grogu immoi poita depu giai andai a fai su colori de arangiu veru e propriu e duncas mi serbit prus grogu immoi prus grogu e prus Insomma est unu pagheddu tropu arrubiatzu, arrubiastu, poneus prus grogu. Imoi andat mellus. Poneus pagu pagu. Est giai giai tropu arrubiu. No, aciungeus ancora grogu. Po fai su colori de arangiu custu arrubiu no andat beni chi ddu teneis giai prontu su su colori de arangiu est mellus

S'ùrtimu ddu feus arrubiu ca est pagu pagu prus scuru de cussu e arrubiu eus a fai cussus de is peis puru custus de bàsciu Aici ci funt totu is tres coloris chi 'ollu imperai po fai sa is arrosixeddas e duncas mi pintu addirittura custus puru e agoa mi dedicu in su fratempus chi custus sciugant Mi pigu is arrogheddus de paperi e mi fatzu is arrosixeddas. S'ùrtimu de pintai est custu. Aciungeus pagu pagu de colori ca mi parrit chi no mi bastat e aici acabu de fai custu arrogheddu E apo spaciau. Immoi custus depint asciugai pagu pagu. Custu no mi serbit prus, ddu podeus ponni innoi. Custus no mi serbint prus e ddus pongu a su logu suu. E intzandus mi pigu is arrogheddus de paperi e, po fai sa rosixedda, s'arregordais depu fai una spiralli. E duncas segu totu a giru a giru a giru a giru a giru. Mi dda spatzo totu. Diaici a goa mi dedicu a arrumbullai e bastat. Duas. Seu sigura chi custu traballeddu at a praxi meda meda meda a mama de osatrus? Poita deu, personalmenti, no sciu mai innui mi ponni is cosas, innui m'apicai is orechinus, ponni is aneddus e duncas est una cosa utili custa, bellixedda, colorada e poi est una cosa chi feis osatrus, cun is manus de osatrus, no nc'est mancu abisongiu de domandai agiudu meda meda, poita a parti sa colla callenti. Is atras cosas ddas podeis fai osatrus a sollus chentza de domandai agiudu a nisciunus. Ok, custu est fatu e immoi arrumbullonu, cumentzu de sa parti esterna e fatzu totu su giru de sa spiralli. Poi deu nd'apu postu cincu, ma chi a osatrus si praxit a ndi ponni prus pagu, ndi podeis ponni sceti una o sceti duas o tres o mancai invecias de ddas ponni totu acanta de paris ndi podeis ponni una innoi, duas a imbasciu, cumenti si praxit de prus. Poi impari a s'arregalletu podeis mancai imparai a memoria sa poesia chi s'apu fatu intendi prima, cussa po sa mama chi est bellixedda e pitichedda e si la podeis arresai, recitai. At a essiri prexada de siguru. Duas, Immoi feus cussa colori de arangiu. Custus funt giai giai asciugaus. Acabaus de fai custus. Est abastanza allestra comente comente comente traballeddu de fai.

e spaciau unu dusu tresi cuatru e cincu e duncas mi pigu sa colla callenti E cumentzaus de allora cumentzaus incollendi in cussa chi chi eus lassaus lassau biancas, quindi in is primus dus incollaus cussas cincu, cumentzaus de sa prus crara Mi pigu sa misura, allora, cumentzaus de de cussa prus in artu, de cussa prus in artu e duncas cumentzaus de cussas arrùbias, una e duas e incollu pròpriu innoi in susu, in sa puntixedda de sa de su fustigheddu, custa innoi no abarrat, aici mi pigu sa misura beni beni Circhendi de ddas ponni derettas diaici. Diaici, una 'orta chi apu pigau sa mesura, potzu andai ispedia ponendi is atrus. E duncas sa segunda puru est custa arrubia. No funti ancora asciugaus beni beni, ma no ti fait nudda, tanti depes ddus incollai in sa parti chi no est colorada. Lassaus unu pagheddu de spàtziu ma no tropu. Intra una steca e s'atra. Diaici diaici andat beni. Imoi ci poneus custa groga, custa a colori de unu pagheddu a colori de arangiu Cicaus de aguantai sempri sa pròpriu distàntzia intra s'una e s'atra. E imoi mi pongu is duas grogas. Diaici seus fintzas abarraus in tonu cun su traballeddu chi eus fatu po sa festa de su babbu. S'arregordais ca po sa festa de su babbu eus fatu su portacellulari sempri cun is frustigheddus de gelau, diaici podint abarrai fintzas acanta de pari ca ca funt bellixeddus a ddus biri. E duncas custu est fatu. Immoi depu incollai custu impari a sa parti de pallas chi est fata diaici. Dda bieis comente est fata e duncas dda depu poni diaici. Oviamenti no depu andai tropu a tesu poita depit mi depu pigai unu pagheddu de misura. Feus una cosa, cumintzau cumintzaus a incollai diretamenti s'una e s'atra e duncas mi pongu custa diaici, Mi pongu sa colla innoi a pallas a sa fini de su fustigheddu e innoi in pitzus diaici incollu diretamenti totu paris. Chi piticu sa colla est pagu nd'aciungio pagu pagu. Immoi cumentzaus a dda ponni diaici agoa nd'aciungeus no apu sballiau però, innoi nci depiat ponni custa colorada. Immoi dda potau ananti ananti e mi seu cunfundia. E duncas, fadeus una cosa, incollaus diretamenti custa E agoa ci poneus cussas coloradas a pati de basciu. Pagu pagu colla innoi puru e diaici. Funti unu pagheddu trotas. Moi ddas aderetzaus pagu pagu. Diaici. Moi pigu custas. Moi ca portu giai sa misura. Pongu pagu pagu colla innoi. E pagu pagu colla innoi. E sa propriu cosa fatzu a s'atra parti. Pagu pagu colla innoi e pagu pagu innoi ananti. Depit asciugai beni beni beni beni, tanti nci bolit pagu, bellixedda diaici puru totu colorada, e immoi nci pongu prima de totu sa puntixedda, ita narais, grogu o a colori de aràngiu? Fortzis groga est prus bellixedda, e dda pongu innoi

fintzas a candu no bieisi sa puntixedda a bessiri a s'atra pati e, candu dda bieisi spuntai a s'atra pati, si frimaisi diaici, tanti esti belle che posta. E immoi mi ncollu is arrosixeddas. Allora apu nau ca in su mesu ci pongu custa arrubia.

Poi nci poneus cussas aràngiu, mi parit, ca funt bellixeddas, una in pitzus e una a susu, ddas poneus acanta acanta, una innoi e una innoi

Podeis imperai fintzas sa colla vinilica, eh. Po incollai custas. S'ap'a nai ca fortzis fortzis est prus bellixedda de lassai diaici sceti cun tres. Desinuncas ndi pongu duas innoi in basciu, o acabaus diaici, dai acabaus diaici comenti apu fatu s'atra. E duncas, is grogas ddas poneus innoi. E aici est ordinada puru. Una innoi e una innoi. E ddas acabaus de frimai cun pagu pagu colla in prus. Dda fatzu sciugai beni beni chi teneis un'atru fustigheddu ddu podeis fintzas ponni innoi po dda aguantai deretu deretu deretu. Poi mi ndi tiru unu pagu de filacetus in prus, chi non mi serbint, non mi serbint, anzi mi istrobant puru, e su porta gioias est belle che fatu. Moi ddu incingiaus, nci poneus una pariga de orechinus, innoi, E innoi nci apicaus unu bracialletu. Anda beni. E duncas eus spaciau, m'àuguru chi si seis spassiaus a fai custu traballeddu e, torru a nai chi ancora no eis decìdiu ita arregalai a mama de bosatrus po sa festa cosa sua, custu est unu regalu originali e bellixeddu e facili de fai. Si ongu apuntamentu a un'atra borta po fai un'atra cosa impari e si mandu meda basireddus. A si biri.